rue mgbe ije m ga-agwụ onye nwe anyị anyị na-ekele gị n'ihi oke ịhụnanya gị dị ukwuu nke ị nwere n'ebe anyị nọ nke i jiri zite ọkpara gị jizọs ka ọ nwụọ ọnwụ n'elu obe n'ihi anyị ịzọpụta anyị pụọ na mmehie pụọ n'ọkụ ala mmụọ pụọ n'aka ekwensu onye nwe anyị ị gbapụtara anyị ka anyị bụrụ ndị mgbapụta nye ndị ọzọ ndị a na-agbapụtabeghị ka anyị bụkwara ndị nkwusa na ọgbụgba ama nye mbilite n'ọnwụ gị anyị arịọ gị chineke n'ụbọchị taa mee ka anyị niile bụrụ ndị nketa nke ike nke mbilite n'ọnwụ n'aha jizọs kraịst mekwa ka anyị niile bụrụ ndị nke nkwusa nye ike nke mbilite n'ọnwụ kraịst ebe niile ọbụla nke anyị ga-ahụta onwe anyị n'ụtụtụ a chineke anyị ka mbata okwu gị nye anyị ọhụhụ ụzọ ka ihe nke okwu gị mụọ n'ọchịchịrị ọchịchịrị agaghị ejide ya n'aha jizọs kraịst onye nwe anyị ka mbata okwu gị gwọọ ọrịa Ka mbata okwu gị, mee ka onye ike na-adịghị bilie n'adịghị ike ya. Onye nwe anyị, ka mbata okwu gị, mee ka ọnụ ụzọ niile mechiri emechi meghee n'aha Jizọs Kraịst. Okwu gị agaghị abịa ma laghachikwute gị n'efu ma ọ bụrụ na o mezuo ebumnobi nke i ji zipụ ya emesịa naanị gị ga-anara ekele ezobe m onwe m n'azụ obe kalvarị na-arịọ gị Chineke ka ị gwa m okwu n'asụsụ nke m ga-anụ gọzie m ma gọzie ndị niile na-anụ olu m n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen haleluya Amen. anyị na-anabata onye ọbụla ndị mere travel ụlọ Ista and anyị makwa na mmụọ nke Ista ka nọkwa n'etiti anyị celebration continues ọkwa ya ehe you are all welcome in Jesus name ama m na anyị gbara Ista nke ọma ehe anyị na-ekele Chineke ya onye nyere anyị amara dị otu a taa bụ sọnde nke izizi nke anyị na-aka Gịnị nke anyị na-aka tupu ma ọ bụ after resurrection? Amen. After what? Resurrection. After Easter. Sunday after Easter. The Lord will help us. Hallelujah. Sunday after what? Easter. This is the first Sunday after Easter. Chọọchị nke mbụ mgbe e mesịrị Easter. Mgbe Jizọs si n'ọnwụ mee gịnị? bilie aleluya isiokwu anyị taa bụ anyị bụ ndị ama nye ike nke mbilite n'ọnwụ jizọs gwa nwanne gị ị bụ onye ama ị bụ onye ama nye mbilite n'ọnwụ nke jizọs jizọs ebiliela ọ kwa ya ehe a ga-enwe ndị ga-agba ama na o mela gịnị na o biliela. Unu ma na onye izizi o bu ụzọ gosi onwe ya bụ onye? Meri. Ee, Meri je zie ndị na-eso ụzọ ya na o sikwala n'ọnwụ mee gịnị? Bilie. Na ọ sịkwa na ya na-alakwuru nna ya na nna anyị. Amen. Ha bụ ozi o ziri. Mana mgbe ọ bịa gosi onwe ya ngosi nke izizi Ngosi nke izizi bụ n'abalị mbụ mgbe ndị na-eso ụzọ ya zukọtara n'ebe ofufe dị ka anyị zukọtara. Mgbe m nọ na-agụ ebe a na verse 19, eh, Bible sị the same day at evening. Eh? The same day ọ pụtara mgbe ahụ Mary jere gwachaa ha ahụrụ m onye nwe anyị Ị ma na onye ọbụla ga-abụ onye ama ga-abụ onye sị eji m anya m a mee gịnị ahụrụ m ya koro koro o zighị mmadụ ka o mee gịnị ka o zie m ahụrụ m ya hmm? ọ bụrụ na onye a ga-abụ ihe ndị oyibo na-akpọ faithful witness onye ahụ ga-abụ onye ga-eji anya eme gịnị hụ wee kwupụta mgbe meri gakwuru ha sị ahụrụ m onye nwe anyị Lekwa ihe ọ sị m zie unu, Mụ onwe m na-alakwuru nna m na nna unu, m na-alakwuru nna nke m na gịnị nna unu, toonu Chineke anyị. Akwụkwọ nsọ sị na the same evening, ee eh, na o gbughị oge hmm, mgbe Jizọs si n'ọnwụ bilie akwụkwọ nsọ sị na ọ bịara gosi ndị na-eso ụzọ ya onwe ya na verse 19 the same day at even being the first day of the week mgbe e mechichara ọnụ ụzọ niile ndị na-eso ụzọ ya wee zukọta ee ebe ha na-aka ụka mana ebe a ha na-aka ụka ihe mere ha ji zukọtakwa bụ na egwu ndị juu na-eme gịnị egwu nọ ha n'ime karịrị akarị ebe ọ bụ na e jidere onye isi anyị gbuo ya ọ wụzi anyị nwa ka a ga-ahapụ ma anyị kwuo ihe banyere nwoke a and so na ha bịara n'ebe a na-aka ụka mana egwu mere gịnị ọ dịbeghị ihe doro ha anya ọ dịbeghị ihe were ha anya ha ga-ekwu maka jizọs a ọ dịbeghịkwa na ike nke nkwupụta ha nwere ha ncha niile nọrọ na-apractise ihe ndị oyibo na-akpọ religio illicita ee nke bụ illegal religion unapproved religion maka i lekwa anya ọkwa unapproved ọkwa ya mere e ji jide jizọs mee gịnị gbuo ya ụjọ ya wee jidesie ha ike mgbe mary bịara sị ha na jizọs ebiliela jizọs sị na ọ gaghị ebi n'ọnụ mary mụ onwe m ga-eme gịnị ga-abịa mgbe m bịara egwu ha ga-eme gịnị ga-apụ n'ime ha ha enwe ike nwee nkwuwa okwu na mụ onwe m emela gịnị ebiliwo na verse 19 John 20 verse 19 John 20 verse 19 akwụkwọ nsọ sị ya mere na mgbe o ruru anyasị n'ụbọchị ahụ bụ ụbọchị mbụ n'izu taa bụ n'ụbọchị mbụ n'izu ọkwa ya ehe onye ọbụla na-abịa chọọchị nwere ebumnobi o ji abịa chọọchị ebumnobi ahụ bụ achọrọ m ịhụ onye achọrọ m ịhụ jizọs achọrọ m ka o kpughere m onwe ya ee ka o mee gịnị ka o gosi m onwe ya so ozugbo ha bịara mgbe e mechikwara ụzọ niile ebe ndị nsọ ndị na-eso ụzọ ya nọ n'ihi na egwu ndị juu na-eme gịnị na-atụ ha Jizọs bịara guzo n'etiti sị ha udo dịrị unu aleluya ọ bụrụ na ị hụbeghị Jizọs ụbọchị ọbụla ị na-abịa ụka ebe a kwụsị ịhụ mmadụ malite ịhụ Jizọs ị hụra Jizọs ọ pụta ihe nye gị ị ga-anụ okwu si ya na gịnị n'ọnụ and okwu ahụ si ya n'ọnụ bụ okwu na-eme ka egwu niile mee gịnị ka ụjọ niile mee gịnị

ka mgbe ekpere nka bụrụ oge dị nsọ nke bụ na mgbe ọbụla anyị zukọrọ jizọs na-eme gịnị na-eguzo n'etiti anyị mana dị ihe dị mkpa ebe ahụ bụ ọkwanụ mmadụ niile hụrụ ya ọ mmadụ niile hụrụ ya ọ ya mere ekpere anyị ji na-ekpe bụ jizọs ụbọchị ọbụla m so ndị nsọ zukọ kwee ka m mee gịnị ka m hụ gị kwee ka m mee gịnị ike m ji ahụ ndị uweyi ọcha ee eh, na-eguzo na-ekwu okwu ee eh, onye nwe anyị agwụla m achọrọ m ịhụ jizọs unu aghọta ihe m na-ekwu achọrọ m ịhụ jizọs maka gị hụ jizọs ọ bụghị ịhụ anyịnwa taa yi uweyi ọcha ee ị hụ jizọs ihe eme gịnị agbanwe anyị bụ ndị nkwusa na jizọs esi n'ọnwụ mee gịnị bilie and gị hụ ya gị onwe gị aghọọkwa onye gịnị onye nkwusa na onye ama i hope i'm not confusing us gị onwe gị abụrụ onye nkwusa na onye ama akwụkwọ nsọ sị ụbọchị solomon banyere n'ebe nsọ ha na-achụ àjà ụbọchị a na-edediketi ebe nsọ nke solomon wuru ma a na-edediketi ya igwe ndị mmadụ ju ebe ahụ ebe niile ju mana akwụkwọ nsọ sị na onye nwe anyị wee pụta ihe nye onye Solomon. Gịnị mere na igwe ndị a niile n'ebe a na ọ bụ naanị Solomon ka onye nwe anyị pụtara ihe wee mee gịnị wee nye ebe mkpọtụ na-eme ndị mmadụ na-anụ ụzụ mkpọtụ na-anụ ụzụ ndị bandị na-anụ ụzụ ndị kwaya ma onye nwe anyị pụta ihe nye otu nwoke a na-akpọ gịnị Solomon, n'ụbọchị ndị a, dịka anyị na-ezukọ ụbọchị niile, ka onye nwe anyị pụta ihe nye gị n'aha Jizọs Kraịst. Ka onye nwe anyị pụta ihe nye gị n'aha Jizọs Kraịst. Onye nwe anyị sị ya, gịnị ka ị chọrọ ka m meere gị? Ọkwa ya? Ya wee kọọrọ ya ihe ọ chọrọ ka o mee gịnị ka o meere ya. He presented his request. Ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa chọọchị ma anyị zukọọ. ma anyị adịghị ahụ jizọs ihe anyị na-ahụ bụ dekọreshọn ihe anyị na-ahụ bụ ọtụtụ ihe nke anyị na-ekwesịghị ime gịnị ịhụ ihe anyị na-ahụ bụ ụdị akwa mara mma sista ti bịa ụka m ma-agwa di m ka ọ dụọrọ m ụdị akwa staịlị akwa nke a ugbu a ụfọdụ ndị telọ na-eji akwa na eh, pen na-akọpịrị staịlị na chọọchị ọnụ nke wụ nwa staịlị nwa na-azikwa na-eyizi ya na chọọchị ugbu a a na-akọpịrị ya ụfọdụ na-enwe ọtụtụ ebumnobi mana ozugbo ha zukọrọ baịbụl sị na egwu ji ha I don't know amaghị m ihe bụ egwu gị n'ime egwu gị jizọs pụta ihe nye gị egwu gị eme gịnị agbalaga ụbọchị ọbụla ị bịara ihe anyị na-abịa iselebreti bụ ike nke mbilite na gịnị Sọnde niile Sọnde niile ụbọchị ụka ọbụla anyị bịara ihe anyị na-abịa eselebreti bụ gịnị ike nke mbilite n'ọnwụ nke Jizọs and ọ bụrụ na anyị eselebreti ya hụ Jizọs then ike a metụ anyị anyị apụọ jee gbaa gịnị jee gbaa ama ọ bụ ihe Jizọs mere ozugbo ọ batara hụ ebe egwu na-atụ ha ya sị ha gịnị udo dịrị unu ọkwa ya ọ dị onye ga-echetara m okwu jizọs kwuru na Matthew 11:28 ndị midia unu nyegodi ya anyị Matthew 11:28 ị ma ee ị lee anya na mpụta ihe niile nke jizọs pụtara ebe ọbụla ọ pụtara ọ sị ha gịnị udo m mee gịnị dịrị unu the only thing mmadụ nwere ike inwe n'ụwa a ga-enye ya obi ụtọ bụ udo nke onye nwe anyị na-enye udo jizọs na-eme ka egwu gị niile mee gịnị laa udo jizọs na-eme ka ka egwu gị na ịtụ ụjọ gị niile gbalaga baịbụl sị bịakutenụ m unu niile ndị na-adọgbu onwe unu na gịnị onye bịakwutere ya gịnị ka ọ na-enye ya n'izizi kee ihe izizi ọ na-enye ya ndị e bowokwara ibu dị arụ mụ onwe m ga-eme ka unu mee gịnị I will give you rest ihe rest ahụ pụtara bụ aga m enye unu gịnị udo m ebili mmiri niile nke obi unu ga-eme gịnị ga-akwụsị ị ga-ekulikwa sị bịa soro m gaa hụ onye mere m ihe m dị Bịa soro m gaa hụ onye mere asịkwarị na a na-enwe ụzụ dị iche iche n'akụkụ m, obi adịghị eme gịnị? Alọ m mmiri n'ihi na amaara m ya. Ị ghọọ onye nkwusa, bịa mee gịnị? Bịa soro m. Bịa soro m maka na o nyela gị udo ya. Ọ bụrụ na Jizọs pụta ihe nye mmadụ, ihe izizi ọ na-enye onye ahụ bụ gịnị? Am I wasting your time now? ihe izizi jizọs na-enye onye ahụ bụ gịnị udo udo pụtara izu ike hmm? tiegodo aka n'obi gị ị nwere izu ike jizọs na-enye ị nwere izu ike nke ọ na-enye ebili mmiri nke ndụ na-amagharị ị na-enwe izu ike na onye a si n'ọnwụ bilie ọ gbanwebeghị n'ike nke mbilite n'ọnwụ a apụrụ m ịnwapụta ya n'ọnọdụ m ọ pụrụ ime ka egwu m niile mee gịnị gbalaga and mgbe ị nwere udo a onye ọbụ hụrụ- onye ọbụla hụrụ gị ị ga na-enye ya udo onye nwere udo ga na-enye udo onye na-enweghị udo agaghị enye udo maka na ị pụghị inye ihe ị na-eme gịnị ị na-enwe jụọ nwanne gị ị nwere udo ezi udo udo dị n'ime jizọs

ị nwee udo gị bụrụ nwaanyị alụrụ alụ ga-enye di gị udo gị nwee udo gị bụrụ nwoke na-alụ nwaanyị ga-enye nwunye gị gịnị udo ndị yard gị gị nwee udo ga-enye ha gịnị udo onye na-enweghị udo ọ ga-enye udo jizọs sị ihe izizi o kwuru ee ọ sị ha gịnị udo m mee gịnị ihe udo ahụ pụtara nweenụ izu ike sinụ n'egwu na-atụ unu mee gịnị pụwa n'ihi na mụ onwe m emeriwo ike nke gịnị ọnwụ esiwokwa m na ndị nwụrụ mee gịnị bilie fear not maka na ọ ma na ụjọ na-eme gịnị na-atụ ha praise the living god ọ kwụsịghị n'ebe ahụ legodo anya na verse 20 let's take it small small verse 20 until we get to the point of sending us verse 20 onye ọbụla jizọs ga-eme ka ọ bụrụ onye onye na-agba ama ya onye ahụ ga-ebu ụzọ nwee udo nwee gịnị udo ahụ bụ na gị na jizọs dị na gịnị gị na jizọs dị na mma ọ ya bụ udo ahụ gị na ya dị na mma ọ dịghị ihe ọbụla nke a na-abụ gị cheta obi eme gịnị obi amafuo gị ọ dịghị ịlọ mmiri obi ịlọ mmiri ọbụla i lee anya na ves 20 akwụkwọ nsọ sị mgbe ọ gwasịrị ha ihe a gịnị ka o mere mgbe o kwusịrị nke a why not join me and read it mgbe o kwusịrị nke a o gosi ha aka ya abụọ na akụkụ ya. Ya mere, ndị na-eso ụzọ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Jizọs apụtaghị sị ha udo dịrị unu ya bụrụ na ọ bụ mmụọ ya pụtara ọ pụtara whole mm? ọ bụ mmụọ Jizọs Jizọs bịara n'onwe ya Jizọs bịara na gịnị ọ batara n'onwe ya aha ya bụ ọbata obie ọ bịara sị ka m bịa ndị a kwenyere m mụ na ha kpara nkata mụ na ha jekọrọ ozi mgbe m nọ n'ụwa mana ahụ m na egwu na-eme gịnị na-atụ ha ka m bịa ha gosi ha na ndị juu egbunwukwa m ka m bịa gosi ha na ike ọnwụ na ike ili ejideghị m na ebiliri m so mgbe ahụ ọ sị ha udo dịrị unu ama m na ha nwere udo ha nwere udo ị ma that is a whis- when, when the holy ghost whisper to your ears and say peace to you and as a child of god you can also mgbe ị nwere ebili mmiri gị asị i have the peace of the lord in the name of jesus the peace of the lord in my heart oh peace like a river peace like a river flowing in my heart before you know it udo ahụ ekpuchie ihe ọbụla na-eme gị ka egwu tụọ gị because you are confessing the first thing Jesus gave you ihe izizi ọ g- o nyere onye ọbụla bụ onye kwere ekwe taa ihe izizi ị natara bụ gịnị udo onye mere onye chara ya sị aga m agwa ndị enyi m arapụwo m mmehie

maybe unu ka nwere obi abụọ maka na unu enwebe boldness ịga sị papa anyị emela gịnị ebilie ya sị ha ngwa leenụ ntu ahụ e mere gịnị a kpọrọ m n'aka lekwa na ebe a kpọrọ m gịnị ube lekwa na ya n'ụkwụ m ihe ahụ bụ evidence na ọ bụ jizọs na ọ bụghị mmụọ jizọs mere gịnị bịara kama na ọ bụ jizọs na onwe ya bịara baịbụl sị ozugbo o kwuru ihe a ndị na-eso ụzọ ya wee mee gịnị ṅụrịa ọ dị ọṅụ na-adị mgbe mmadụ hụrụ jizọs ụdị ọṅụ a ego adịghị enye ya ụdị ọṅụ a enyi adịghị enye ya ụdị ọṅụ a ikwu na ibe adịghị eme gịnị adịghị enye ya ha wee nwee ọṅụ a then i lee anya na verse 21 jizọs wee sịkwa ha ọzọ mgbe ahụ ọ hụrụ na ha adịla redi ịnara udo nke ugbo abụọ ya sịkwa ha ọzọ udo mee gịnị dịrị unu dịka nna m na-ezipụ m zipụrụ m otu a ka m onwe m na-eme gịnị na-ezipụ unu si n'ebe ahụ nọ mee gịnị bilie jee gbasaanụ udo jee kọọrọnụ ndị mmadụ na esila m n'ọnwụ mee gịnị bilie that's exactly hallelujah praise the living god Hallelujah. praise the living god Hallelujah. and ozugbo o kwuru nke a na verse 22 akwụkwọ nsọ sị o wee kunye ha gịnị ume sị ha naranụ gịnị mmụọ nsọ a ee o nyere ha abụghị ụdị nke ahụ e nyere ụbọchị pentikọst nke a bụ ihe ga-enye ha ike ka ha nwee ike pụọ n'egwu ha maka ọ ma na egwu ji ha ee ya sị ha naranụ mmụọ nsọ ya erelizie power to rise mbilite n'ọnwụ jizọs nyere anyị ikike nke iso ya mee gịnị bilie power to rise he say he breathed on them o kunye ha gịnị ume o kunye ha ume mgbe ọ sị ha dị ka nna m zipụrụ m otu a ka m na-eme gịnị maka na amaara m na ọtụtụ ihe ga-ama unu aka n'iru ma ana m enye unu mmụọ nsọ m naranụ gịnị mmụọ nsọ maka onye ọbụla e zipụrụ na-enwe challenges na-eme gịnị na-adị n'ụzọ ya naanị ihe ga-agba ya ume bụ nkunye ume nke gịnị nke mmụọ nsọ Toonụ Chineke anyị. Am I wasting your time? Receive the breath of the Holy Ghost. And let the Holy Spirit drive away your fears in the name of Jesus Christ. Ihe ọ bụla bụ ihe na-atụ gị egwu nara ume nke mmụọ nsọ a. Ị ma mgbe Chineke kechara mmadụ n'ogige Iden na verse 7 Genesis 2 Bible sị o wee kunye mmadụ gịnị ume mmadụ wụọ mkpụrụ obi dị ndụ ma arịwa ahụ ihe a bụkwa ume nke o kunyere mmadụ ọzọ sị ndị na-eso ụzọ ya receive my breath whenever you are tired you don't know what to do receive the breath of the lord in the name of jesus christ nara ekumume nke onye nwe anyị n'aha jesus christ then ya asị ha ezipụ m unu jeenụ kọọrọ ndị mmadụ ike nke mbilite n'ọnwụ m jeenụ nye ndị mmadụ udo nke unu nwere mee gịnị nye ya ndị mmadụ jụọ nwanne gị gịnị ka ị na-enye ndị agbata obi gị gịnị ka ị na-enye ndị gị na ha na-azụ ahịa gịnị ka ị na-enye ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ nna ha chọkwa ya pieces ma enye ha pieces o ma enye ha pieces m drọpụọ baịbụl m eme gịnị ma enye ha pieces a pieces ọ bụrọkwa peace ọkwa onye chọọ peace ma enye ya gịnị onye na-achọọkwanụ peace ma enye ya gịnị ma enye ya pieces ị na-enye ndị nebọ gị pieces no wonder kemgbe ị gawara chọọchị ọ dịbeghị onye i ritere n'uru nye jizọs maka ị na-enye ha gbos gbazu gbos what gbazu ha mee kpam gị enye ha say do me i do you god no go vex nwata nwata gbere igbe tụọ m mbọ m egbekwara igbe mee gịnị tụgwara ya ahụ after all ọ ya tụrụ m mbọ ka ọ mara na mbọ a na-eme gịnị that's rubbish because that thing has hindered the power of the gospel that thing emeela ozi ọma ike nke mbilite n'ọnwụ jizọs ya anyụọ ya adaa maka na o nweghị ihe nke ndị nọ n'iro hụrụ ha ga-eji kwere o nweghị ihe ha hụrụ n'ọnụ ndị na-ekwusa udo ọkwa onye nwere udo na-enye udo ọkwa onye nwere ndụ na-enye ndụ mana onye nwe anyị sị ha look mgbe m na-eziga unu nna m zitere m and ebi m ndụ maka onwe m e zitere m m abịa nwụchitere unu gịnị ọnwụ otu a ka m na-eme gịnị ka m na-eziga unu i am sending you gwa nwanne gị the lord has sent you chineke ezipụ ebe ahụ ị nọ if you are a married woman you are married into that family god has sent you to that family to bring change ya bụrụ na a mụrụ gị ọzọ ị gara ebe ahụ ka ị gosi ha na jizọs na-eme gịnị na-adị ndụ ọ bụkwa ọ bụkwa unu makwa ndị anyị bụ ọ bụkwa that side ka m na-ekwu unu ma na o nwe nke bụ ịmakwa ndị anyị bụ e nwe christianity bụ ịmakwa ndị anyị mere gịnị ịmakwa ndị anyị bụ mana ọ dịghị eme express the power authority of life ọ dịghị eme express authority of what life makwa na anyị bụ ndị kristian mana evidence of being christian is not what there and far away to be found anywhere Praise the living God. Praise the living God. He sent them. The Lord has Chineke ezigala gị. Ebe ahụ ị nọ na-azụ ahịa, Chineke zigara gị ebe ahụ. O zigara gị ebe ahụ nke ime gịnị? Ka ị bụrụ onye ama mbilite n'ọnwụ ya. Any platform you are occupying, you are occupying that platform to witness the resurrection power of Christ. onye ọbụla pasịrị through your table gị jụ inye ya tract gị jụ izi ya ozi ọma you are wasting that platform you are wasting that platform onye bịakwutere gị o siteghị n'ọnụ gị o siteghị na ndụ gị o siteghị n'akparamagwa gị wee hụ na jizọs emela gịnị ebiliwo o si na ihe ndị ahụ ike ya you are living a wasted life you are living a wasted the extension of your life is for, for the purpose of fruitfulness how are you going to be fruitful to be witness to god's power of resurrection that is it ebe ọ bụla ị nọ don't rejoice enwetala m a new job ihe mere chineke ji nye gị new job ahụ bụ ka ị nọrọ ebe ahụ witnessịa the power of his what resurrection ngwa leenụ ihe ee ọlụ ndị ozi 4 verse 32 to 33 kwuru let's see that place let's see that place ọlụ ndị ozi chapter 4 verse 32 ma ọra ndị kwere na kraịst amen are you reading with me ma ọra ndị kwere na kraịst nwere gịnị otu obi maka ha nwere udo ee na otu mkpụrụ obi ọ dịghịkwa otu onye n'etiti ha na-asị ihe ọbụla n'ime ihe niile o nwere bụ nke aka ya kama ha nwekọrọ ihe niile ngwa verse ehe ọ bụkwa ike ukwuu ka anyị let's read that place together ọ bụkwa ike ukwuu ka ndị ndị ozi ji agba ama ha banyere mbilite n'ọnwụ nke onye nwe anyị jizọs oke amara dịkwasịkwara ha niile ihe mere ị ma na e nwere amara nwee oke amara e nwere ndị na-afrustrate the grace of salvation akwụkwọ nsọ sị na ha ji ike na-agbasa mbilite n'ọnwụ nke onye kedu ndị ji ike na-agbasa ya ndị kwere n'onye na jizọs ma mgbe ha ji ike na-ekwusa ya gịnị bịakwasịrị ha oke amara ihe mere oke amara ejibe bịakwasị gị bụ na ị malitebeghị irepresent kraịst n'ebe ọ bụla ị nọ oke amara wee bịakwasị ha i declare today dịka ị na-ekwusa mbilite n'ọnwụ jizọs site na ndụ gị na ọnụ gị oke amara ga-abịakwasị gị ka ọ dị otu a n'aha jizọs kraịst so anyị bụ ndị ọgbụgba ama mbilite n'ọnwụ ya na ike ya mana tupu gị ịgba ama nke ukwuu ị ga-abụ onye nwapụta onye nwapụtalara ya n'onwe gị anyị lee anya na Acts of the Apostle 5:32 Acts 5 verse 32 Acts 5:32 please give it to us media Acts 5 verse 32 let's have it anyị onwe anyị bụkwa okay let's apply it to ourselves let's read it together anyị onwe anyị bụkwa ndị ama nke ihe ndị a mmụọ nsọ bụkwa onye ama onye chineke nyere ndị kwenyere ya aleluya jụọ nwanne gị ị bụ onye ama i celebratela Easter mmadụ ole ka ị sịlara jizọs nwụrụ maka n'ihi gị ee jizọs nwụrụ maka n'ihi gị jizọs pụkwara ime gịnị ịzọpụta gị ihe niile bụ ike anyị ga-eji mee ya jizọs emela gịnị enyela ya anyị o nyekwara anyị udo udo nke bụ otu n'ime mkpụrụ nke mmụọ nsọ na Galatia isi ise amaokwu nke iri abụọ na gịnị na abụọ praise the living God so onye nwe anyị ezigala gị Chineke emela gịnị ezigala gị ị maara na mgbe ahụ o zigara ndị na-eso ụzọ ya enwebeghị ebe e dere ya na Baịbụl mana ọ sị ha enyela m unu ike ịgbaghara gịnị mmehie onye unu gbaghara mmehie emela gịnị agbagharala mmehie ya exactly as it is written in 1 John 1 verse 9 let's look at 1 John 1 9 Gị amaghị ihe ọzọ ị ga-ekwu. You can testify that with your lifestyle. E nwere ihe a na-akpọ authority of life. Authority of life gives the power of gospel power. Amen. Ike nke ndụ na-enye nkwusa ozi ọma gịnị ike n'agwaetiti ebe anyị bi. E nwere ihe a na-akpọ ike nke ndụ. Ike nke ndụ a bụ ike nke gị onwe gị nwapụtalara site na mgbanwe ndụ nke ị naara site n'ụbọchị ị naara ozi ọma onye gị na ya mere biznes ga-asị n'ezie onye a bụ nwa onye nwa chineke ọ dịghị aghọgbu onye ọbụla na-atụ ụjọ na ị ga-aghọgbu ya onye ahụ amabeghị onye ị bụ aleluya maka ihe e ji zọpụta gị bụ mkpụrụ a na-emerụ gịnị emerụ and we are kept and preserved by the power of God praise the living God ọ bụrụ na ị na-aghọta ihe m na-ekwu lift your hand and say hallelujah to Jesus. First John 1 verse 9. Just give us First John 1 9. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi bụrụkwa onye ezi omume ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị sachapụkwa anyị ajọ omume niile anyị. So ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya gbaghara mana nke a ugbu a anyị ga-asị onye bịakwutere Jizọs ekwela ka mmehie gị maa gị ikpe ọ bụrụ na ị ga-ekwenye site n'ọnụ gị mee gịnị kwupụta jizọs ga-eme gịnị ga-agbaghara gị that time no scripture has been written about this but today the scripture has been written for convictions you can convince men n'agbanyeghị otu mmehie onye ahụ si dị ọ bụgodị onye gburu mmadụ taa taa ya chegharịa jizọs ga-eme gịnị ga-agbaghara ya toonu chineke anyị ihe a bụ ozi ọma nke ọ sị anyị jee mee gịnị Bụrụnụ ndị ama m. Bụrụnụ ndị gịnị? Ndị ama m. Then, ile anya na verse 24. Tom, you know Tom? Bro Tom now. You know Bro Tom? Bro Tom so n'otu n'ime ndị kwesịrị ịbụ ndị ama mana o mee gịnị? Ọ nọ ya. The final thing Jesus did before he sent them, brother Thomas did not witness it. Ị ma na o nwe ihe a na-ewepụ n'anụ tupu e mee gịnị?

Hallelujah. You sit down with the Lord. The Lord will encounter you. Then at a point, mgbe Jizọs bịara, gịnị mere Tom eji nọrọ ebe ibe ya nọ? Akwụkwọ nsọ sị dịka anyị na-ele ọbịbịa onye nwe anyị ebe ọ na- ebe ọ na-abịaru nso na Hebrew 10 verse 25 ka anyị ghara ileda ọgbakọ nke ụmụnna gịnị anya ka anyị ghara ileda ọgbakọ ụmụnna anya a ga-enwe church by 8 o'clock i was sharing with my steward a ga-enwe church by 8 o'clock ndị na-abịa english church a na-abịa church by 10 o'clock 10 o'clock then anyị asị ka onye nwe anyị nọnyere unu ha akụchaa aka n'ike ka ọ nọnyekwara gị ha alaa ha ọ bịara chọọchị that day ha abịarọ ụka because number one ha anọrọ ekwe ukwe mmalite number two ha anọrọ ekpe ekpere ha nọ onwe ihe ni- ha nọ eme worship mgbe ị nọghị eme worship na chọọchị kedu ihe ị bịara

ọ kpọchikwa shọpụ ya ọ hapụ ụmụ ọrụ ya pịam sị dadi ka anyị ga ka anyị ga ka anyị ga a second gafee miss e worship session o nweghị ihe mere dadi m ga-aghọta we take things about God for granted when you are not careless when you are careless about God carefree about God God becomes so careless about you don't just treat him anyhow Don't treat God anyhow. Tom was a perambulator. So Tom, ya si ebe a, ya agafe ebe a, no time to sit down. The encounter Jesus nyere ndị ahụ n'ebe ahụ, Tom o nwere ya. Tom enwerọ ya. Mgbe ọ bịara ya sị ha, ihe ahụ unu na- unu akọgheri akọgheri. Unu na-eme gịnị? Unu akọgheri akọgheri. Ị ma na okwu nke obe dịrị onye na-ala n'iyi dịka gịnị ihe nzuzu ị na-ekwu ya onye ahụ asị gị na ị na-eme gịnị ị na-akọgheri akọgheri maka na o jibeghị ntị ya mee gịnị nụ o jibekwena anya ya mee gịnị hụ ọ nwapụtabekwana ya ya mere i ji bụrụ onye nkọgheri mana ụbọchị ọ ga-anwapụta ya ee eh? ụbọchị ọ ga-anwapụta ya ọ ga-echegharị in dust and ashes

ọ malitere na-achịli aka na-abụ abụ na-ete egwu by the time a na-abịa bible study a na-achọ ịmalite bible study after prayers ya anọrọ ọdụ o ji pen ya o ji jọta ya m ajụọ kedu ihe nwoke a ka na-achọ n'ime obi m but i saw that hunger for god everything will fail you but jesus will not fail you The things you acquired in this world, in a twinkling of an eye, they can disappear. But the only thing you hold is who? Jesus. The revelation of Jesus you are holding, that is your boldness. Ọṅụ gị bụ na i ji Jizọs aka na ọ dịghị eme gịnị? Ọ dịghị agharịpụ. Praise the living God. Tom bịakwute mgbe ọ bịara ha sị ya n'ọ sị mba biko I cannot believe. I will not believe that unu lapụ ihe ahụ. makwara na ọ bụ naanị tọm daụtụrụ jizọs ọkwa ị ma na ndị ọzọ nọ ya bukwa ụzọ daụtụọ ya ọkwa unu chetara mgbe ọ sị ha udo dịrị unu mana mgbe o gosiziri ha apa ntu ya ha aṅụrịa that means na izizi ahụ ọ bịara they doubted him but Tom kwupụtara nke ya sị I will not believe until I do what until I see mana Bible sị na ngọzi na-adịrị nwoke ahụ maọbụ nwaanyị ahụ onye onye kweere mgbe ọ na-emebeghị gịnị ị ga-eche mgbe jizọs bịara tupu ị kwenyere eziokwu niile nke baịbụl don't just take god for granted and treat him anyhow and this apply that na o nwe ndị ya adị gị e nwe ndị gị na ha na-azụ ahịa i buru baịbụl na-apụ ha asị gị until we see that thing you are talking about until we do what we see If we don't see it, you are not a Christian. Ị ma, one of the dictum of the world bụ seeing is what? Believing. M hụ n'anya m eme gịnị? Ma m ahụ n'anya aga m eme gịnị? Aga m ekwe. O nwe ndị na-ajụ gị query query kamgbe ị gawara ụka query o query ị gụọ na romans 10:15 bible sị lee ka o si dị mma bụ ụkwụ ndị na-eme gịnị na-agbasa ozi ọma a na-ekiri ya ekiri ụkwụ ndị na-agbasa ozi ọma ụkwụ ndị bụ believers in who in Christ ngwa give me Acts of the Apostles 11:26 as I begin to round off Acts of the Apostles 11 verse 26 Jizọs ebilitela n'ọnwụ ọ bụghị ya nwa ga-eji aka ya bịa gbasaa mbilite n'ọnwụ ya ọ gị nwa ebe ọbụla ị nọ ka ị ga-ekwusa ya site na ndụ ị na-eme gịnị ị na-ebi toonụ Chineke anyị have I wasted your time this morning is it offensive Hallelujah. Let's look at what the Bible is saying. Verse 26. Mgbe ọ chọtara ya, o wee kuru ya, bịa n'ebe, o wee ruo na ọbụna ogologo otu arọ. Chai, ogologo how many? Otu arọ ha zukọrọ na nzukọ Kraịst, zikwa oke igwe mmadụ ihe. Ọ bụkwa na Antiọk ka e buru ụzọ kpọọ ndị na-eso ụzọ Kraịst ndị gịnị? Ndị Kristian. Ebee wụ ebe izizi a kpọrọ Sọl kpọje mgbe o chegharịrị? Na Antiọk. Ebe a wụ ebe ozizi. Mmadụ ole n'ime anyị na-abịa Tuesday Bible Study? None. Mmadụ ole n'ime anyị na-abịa Friday class? Few. Just few. Mana Bible sị na ebe izizi e dutere ya bụ n'ebe na antiok e wee nọrọ ebe ahụ zi ya ihe ndị a bụ ndị na-eso ụzọ kraịst anọọla ebe ahụ two and half years how many years two and half years ha na-eje eje na-eme gịnị na-abata mana ndị gbara ha gburugburu wee kpọọ ha kristian kristian bụ derogatory name but today kristian is a popular title is a popular what title onye ọbụla sị I'm a kristian is a popular title mana na mgbe ochie aha kristian a pụtara bụ ihe e ji kọọ ha ọnụ na ndị a bụ ndị oyiri kraịst metọdis anyị na-aza bụ ihe e ji akọ anyị ọnụ na ndị a bụ ndị na-eme ihe na gịnị n'usoro ma lee na onwe gị anya can people testify of your faith by the way you live your life sị your neighbor do you have evidence of his resurrection ọ kwa unu ma na every product has a brand mark product ọbụla dị genuine o nwe brand mark na-eme gịnị a na-ede ya ọ na-enwekwa ma date ma trademark ma expiration what date tupu ya adị ya abụrụ convincing proof of genuineness ọ bụrụ na ị ga-agwa ndị mmadụ na ị bụ Christian you must show them the marks that shows as a Christian and you cannot witness Christ ma ọ bụrụ na ị sị ndị mmadụ lekwa ihe gosiri na abụ m gịnị onye kristian Paul sị na Galatia 6:17 nobody should trouble me again maka unu lee na ahụ m ebu m apa na ọnya niile nke dị kraịst na gịnị n'arụ then gịnị bụ ihe ahụ anyị ga-ekwusa gịnị bụ ihe ahụ anyị ga-ekwusa 1 John 1 to 3 1 John 1 1 to 3 Be ready so that we pray together. First John 1, 1 to 3. Ịbụ onye nkwusa. N'ebe ị na-azụ look, your ọga your ọga may be an unbeliever. Don't be afraid to preach the gospel. Ọ bụgodị na iji ọnụ gị kwusaa ya, by the way you carry yourself and live your life, your ọga becomes a born again. Praise the living God. Ị ma na otu ọ bụla i sikwa dịrị, m bịa tipụ efe a na-atiri efe ọzọ. Eh? M pụọ na main road.

This woman, lee m anya, I've not said opening prayer, I've not preached o. Ma this woman hapụ akpa ya ebe ahụ, ego dị n'akpa. Ọ sị m bros, ee, eh, ka m jee nyụọ mamịrị. Ya arịda n'ala, ma elegidere ya akpa. Ya alọghachite, akpa ahụ m legidere ya, ama m ihe dị n'ime ya. Then mgbe ọ batara ya achịa, asị m I see you as a child of God. That bag I, s- I kept there. Ọ- o- o- Tinye m na ntị ya ego ole dị n'akpa ahụ. That na mamịrị na-akpa ya kemgbe mana ya bịa lee m anya site n'isi ruo m n'ụkwụ anọ m ya n'akụkụ. Ị ma na bọs na-aga Lagos a na-anọ ya abụọ abụọ kwa ya. Ehe. M bịa lee gị anya mụ ahapụrụ gị akpa mụ achịa. Ọ mgbe e mechaziri ihe ahụ mgbe bọs na-akwado ịpụ ka m sị let us pray.

We are not talking about let's shout and preach. Mm -mm -mm. As we have experienced Him, let our life demonstrate it. Gosi ya nwunye gị, gosi ya di gị, gosi ya your uncle, gosi ya your brother, gosi ya ụmụnne gị, gosi ya ndị niile gbara gị gburugburu. Ọ bụghị na nkwupụta. It's not how punctual and how regular you are, but are you convinced in your heart? Are you changed? agbanweela gị mgbanwe a o sitere inside out pụta no pretense about it first john 1 1 to 3 this is what we proclaim ihe nke dịrị site na mbụ ihe a bụ ihe anyị na-ekwusa ihe nke mere gịnị dịrị site na gịnị anyị ọ bụ anyị nwa bụ izizi kwusara ya ndị bu anyị ụzọ emela gịnị ha jikwa ndụ ha gbaa ama and onye anyị na-ekwusa bụ onye dịrị na gịnị na mbụ ihe anyị mere gịnị why not read with me ihe anyị mere gịnị nụworo if you have not heard bible say faith cometh by what that's why you need to give quality time to hear the lord talk to you okwukwe na-abịa site na gịnị ọnụnụ ihe ị nụrụ ị nwere private time to study your bible in your home each time i study the bible i don't study for what i will preach never i study for what i will gain ihe m ga-erite uru na gịnị na ya nke ga-agọzi ndụ m nke ga-agọzi ndụ m that's why sometimes that thing gọziri ndụ m when i have the appointment to preach the lord will say Say this thing that had blessed you to my church. Say this thing that had blessed you to other people. What has not blessed you will not bless others. Ihe na-agọzibeghị agaghị agọzi ndị ọzọ. Ihe na-abara gị uru agaghị abara onye ọzọ uru. Let's go ahead. Let's go ahead. We're trying to round off. Are you there? Media. Ihe anyị nụworo. Kedu ihe ị nụrụ? ị nụla na o sila n'ọnwụ bilie ị nwapụtala ya ihe anyị jiworo anya anyị mee gịnị ọkwa ihe a ka ha na-ekwusa ha hụrụ ya ha nụrụ ya were anya ha mee gịnị wee hụ ya ihe anyị kiriri ikiri ihe bụ ịnọ nnọọ na-eme gịnị beholding beholding ikiriwe site n'isi ruo n'ụkwụ ị na-ekiri ya Jizọs aghọọla ihe gịnị? Ihe nkiri. Ị na-ekiri ya, it will register all over you. Ihe anyị kiriri. Amen. Nke anyị nke anyị mere gịnị? Detụkwara. Anyị detụrụ ya gịnị? Ire. Anyị detụrụ ya ire. Anyị anwapụtala ya banyere okwu nke ndụ ahụ. i nweghị ike ikwusa ihe ị na-anwapụtabeghị ikwusa ihe ị na-anwapụtabeghị ị ghọọla onye nkwusa ihe ọ dịghị eme gịnị ọ dịghị eme aleluya tọmọs sị ọ bụrụ na m ahụ ya agaghị m eme gịnị agaghị m ekwe today anyị nwere many professors I'm a Methodist I'm a Christian Yes, you are a Methodist, you are a Christian. Do you know Christ? We don't need professors again. What we need today, Bonani practitioners. What do we need? Practitioners, those who practice what they know, not by talking it. But when you go to ebe ị na-azụ ahịa, ha mara na ị bụ gịnị? A Christian. Tonu Chineke anyị. toonu chineke anyị tọmọs sị agaghị m ekwe ruo mgbe m ga-eme gịnị ruo mgbe m ga-ahụ ngwa metụ nwanne gị aka sị nwanne gị dị ka ị na-ala be ready to show your neighbors your hands to show your neighbors your feet let them touch it nothing less than this will convince them

o teela jizọs anyị celebrate wala resurrection this time around anyị kwesịrị ka anyị witness ya by the way we live our what our life ndị gbara anyị gburugburu sị anyị ama nkwe ma ọ bụrụ na anyị eme gịnị ma anyị ahụ ya and after today we will begin to live a resurrected life ndị mmadụ sị gị na ị bụ kristian stop argument show it by the way you live ka ndị na-ekwe eme gịnị wee kwere ọ bụrụ na ọ sị na m bụ na m abụ kristian a na-ede ya n'iru after all e nweela ndị sị ha bụ kristian ha ghọọ ndị nghọgbu ha bụrụ ndị nghọgbu it has happened in generation past and it's happening in this generation today so the only thing ị ga-eme bụ prove it do what prove it ihe na-eme nkakwụ ka o sie nsi nọ ya na gịnị n'ọkpụkpụ you don't pretend forever toonu chineke anyị

ọ bụghị onye ọbụla nke na-asị m onye nwe anyị onye nwe anyị ga-aba na alaeze eluigwe kama ọ bụ onye na-eme ihe nna m nke bi n'eluigwe na-achọ verse 22 anyị de ọ sị mmadụ ole na ole ọ sị ọtụtụ mmadụ igwe mmadụ ndị ka n'ọnụ ọgụgụ ọkwa ya ndị bụ katọlik ị chọọ ịsị na ihe buru ibu imirikiti ị kpọọ ha gịnị katọlik na ndị ka n'ọnụ ọgụgụ ga-abịa n'ụbọchị ahụ ha ga-asị m n'ụbọchị ahụ let's go ahead onye nwe anyị onye nwe anyị are you removing it onye nwe anyị onye nwe anyị read along with me anyị jiri aha gị buo amụma anyị jirikwa aha gị chụpụ ndị mmụọ ọjọọ anyị jirikwa aha gị lụọ ọtụtụ ọlụ dị ike ị ma na aha jizọs dị credit worthy even eh, even eh, uh, uh, goat, if goat summons courage and shout, in Jesus' name, exploit will happen. Maka Jesus' name is credit worthy. Bible sị na ebuliwo ya elu nye ya aha site n'aha Jizọs ikpere niile ga-eme gịnị ga-egbu n'ala. Okay, let's go to 23. 23 sị ma mgbe ahụ let's read with me ma mgbe ahụ ka m ga-ekwupụtara ha sị Ọ dịghị mgbe ọbụla m maara unu. Si n'ebe m nọ pụọ, unu ndị na-alụ ọlụ na-emebi iwu. Ihe a bụ ihe mere anyị ga-eji kwee ka o buru ụzọ dị n'ime anyị tupu anyị adị qualify ịgwa ndị ọzọ. Ka anyị hudata isi n'ekpere. Rịọ Jizọs amara So, Onyenwe anyị, I want to witness the power of your resurrection and make me a witness. Mee m ka m bụrụ onye ama nye mbilite n'ọnwụ gị n'ihi na ị kpọwo m ka m bụrụ onye ama Chineke ọ dị ebe ahụ ị kasị na-eri mperi n'ụzọ gị ngwa kọsara ya Jizọs gwa ya Jizọs ọ dị ihe na-emeri gị ọ dị ihe na-emeri gị ihe ahụ na-emeri gị emeri ọtụtụ mgbe sị Chineke achọ m ka m meriwe ihe ahụ ka m bụrụ ezigbo onye ama Jizọs ka m bụrụ ezigbote onye ama Jizọs n'ihi na ihe m hụrụ ka m ga-ekwu ihe doro m anya ka m ga-ekwupụta ka m bụrụ ezigbo onye ama Jizọs rịọ Onyenweanyị ka ị bụrụ ezi onye ama ya were ndụ gị nyeghachi ya sị Chineke achọ m iwitness the power of your resurrection I want to witness the power of your resurrection Lord nye m ikike ka m nwapụta open my eyes meghepụ anya m ka m hụ jizọs ka jizọs chụpụ egwu m niile ka jizọs wepụ ihere m niile na ịtụ egwu m niile ka jizọs gbaghara mmehie m niile ka jizọs nyere m aka ma meere m ebere rịọ onyenweanyị sị chineke dịka ị na-ekuli taa na ị chọrọ ịbụ onye ama nke jizọs

anyị arịọ gị ka ị nyere anyị aka ka anyị bụrụ ndị nwapụta nke ike nke mbilite n'ọnwụ gị na ọ ga-abụ na anyị pụọ n'iro taa ebe ọ bụla anyị hụrụ onwe anyị anyị ga-abụ ndị mgbasa nke ike gị nara ekele chineke ọ dị ihe ahụ nke ị ga-eme n'ime anyị to qualify us to be correct witnesses father do it in us father do it in us father do it in us in the name of jesus christ